ọma ejiri m aha Chineke nke kere eluigwe na ụwa bụ Chineke nke kere ndị Igbo were na-asị udo dịrị unu aha m bụ Onyedikachi onye ọzụzụ atụrụ nke Chineke ọtụtụ mgbe ka a na-ekwu okwu na-asị na ụmụ Igbo bụ ndị Izrel na anyị sitere n'agbụrụ Izrel m wee na-ajụ ọ bụ eziokwu na akwụkwọ nsọ a nke m ji n'aka o nwere ọtụtụ ihe e dere n'ebe ahụ bụ usoro ndị Igbo ji eme ihe ha otu a kwa ka ndị ụmụ Izrel sikwa eme ihe ha n'oge gboo nke mbụ anyị na-ekwu banyere ya bụ alụmalụ Igbo na-alụ nwaanyị site na agbụrụ ndị Juu na-alụ nwaanyị site na agbụrụ ka anyị jee n'ihe e dere n'akwụkwọ nsọ na Jenesis isi iri abụọ na anọ amaokwu nke mbụ, nke abụọ, nke atọ na nke anọ. Dịka a ga-agụpụtara anyị ya, e dere Jenesis a na the year 1857 BC. Ngwa gee ntị ka a gụpụtara anyị ya. Ma Ebreham ghọrọ agadi, ụbọchị ndụ ya na-agwụ. Jehova gọzikwara Ebreham na ihe niile. Ebreham wee sị oru ya bụ okenye nke ụlọ ya, onye na-achị ihe niile o nwere, Biko, tinye aka gị n'okpuru apata ụkwụ m, m ga-emekwa gị ka i were Jehova bụ Chineke nke eluigwe na Chineke nke ụwa ṅụọ iyi na ị gaghị alụtara nwa m nwunye sitere na ụmụ ndị inyom nke ndị Kenan, ndị mụ onwe m bi n'etiti ha, kama ọ bụ ala m na ụmụ nna m ka ị ga-ejekwuru lụtara nwa m bụ Aịzik nwunye.
Lee ka o si dị mkpa, Ebreham bi na mba ọzọ, mana o meela agadi, ọ na-ele anya na o nwere ike ịnwụ tupu nwa ya alụọ nwaanyị. O wee kpọọ oru ya nwoke wee sị ya na ị ga-aṅụrụ m iyi na ị gaghị alụtara nwa m nwoke na nwaanyị n'agbụrụ ebe a m bi, na ị ga-eje n'agbụrụ m na ụmụnna m. Otu a ka ndị Igbo si alụ nwaanyị n'oge ochie. Ha na-eje n'agbụrụ ha were lụta nwaanyị. Ha anaghị alụ nwaanyị na agbụrụ mba ọzọ n'ihi na agbụrụ bụ oke ihe siri ike. Oge ochie, tupu nwoke ọbụla ebilie n'ala Igbo sị na ọ na-aga ịlụ nwaanyị, ọ ga-amata ihe banyere agbụrụ ahụ nke ọma n'ihi na o nwere agbụrụ nke ọ ga-abụ ị bịata n'ime ha, ị hụ na agbụrụ a bụ ndị na-ezu ori, E nwere agbụrụ ndị na-amụ ọmụmụ. O nwere agbụrụ ndị na ọmụmụ na-esiri ike. O nwere agbụrụ nke na-enwe amamihe nke ukwuu. O nwere agbụrụ nke ha na-ama mma nke ukwuu. O nwere agbụrụ nke ha na-ama akwụkwọ nke ukwuu. Otu a ka ọ dị. Na mgbe ochie, na oge ochie, dịka usoro ndị Igbo si na-eme ihe, otu a kwa ka usoro ndị Juu, ndị Izrel sikwa eme ihe n'oge ahụ. Ọ dịghị ka ọ dị n'ugbu a na ndị Igbo na-aga n'agbụrụ ọbụla ha hụrụ jee lụrụ nwaanyị agbụrụ bụ ihe siri ike ọ bụ ihe dị oke mkpa m were na-ajụ ọ bụ eziokwu na ụmụ Igbo sitere na agbụrụ Izrel n'ihi na ọtụtụ ihe e dere n'akwụkwọ nsọ nke m ka ga-egosi unu na ọdịnihu bụ usoro ndị Igbo si eme ihe ha otu a kwa ka ndị Juu sikwa eme ihe ha n'oge ochie nwanne nwoke nwanne nwaanyị m wee na-ajụ ọ bụ eziokwu na Igbo sitere na agbụrụ Izrel udo dịrị unu